ala Uber there is a place for Uber ma ị bịacha obodo oyibo ọfụụ there is a place for struggle but ya bụ na nọ ihe a ka ị ya-ejizi na ihe a ka ị ya-eme for 30 years of your life there is a place for struggle ma ị bịa obodo oyibo so ka anyị welu na anyị abịago obodo oyibo anyị emechago anyị agachago struggle stage anyị anọgo 5 years n'obodo oyibo so we've passed our struggle stage na na anyị agụchago akwụkwọ na everything then na m bụlụ doctor or di m abụlụ doctor m bụlụ a nurse okay ị fụ na finance m will not be a problem for us because two of us we are earning good money mana ọ bụrụ na m bịala obodo oyibo m bụrụ nurse di m abụrụ Uber driver or something na-eme one thing or the other ị fụ na some ọ ya na-enebelu gị anya n'ego gị and the stress ị mara o nwee ihe ị na-aza na ị na-alụ ọlụ o nwee ihe ị na-aza na ị na-alụ ọlụ na-akwụ gị 70 dollar an hour 80 90 an hour achọrọ inye gị ebe ọzọ achọrọ inye gị achọrọ ka i jee transfer somewhere ayọọ gị biko ihe ewelu 50,000 a sị na ị na-emove eburu ngwongwo gị buje ebe you will not spend one naira

that 16 20 25 bụ ihe ndị mmadụ na-ekokwa na ha n'obodo oyibo mana o nwere ndị ndị hmm. gụrụ akwụkwọ na-anata 70 80 Ijego onye na-agahụ school onye na-agụhụ akwụkwọ o nwere ike ị na-enweta a country like US ebe ahụ ị nọ o nwere ike ị na-enweta per hour of 50 dollar per hour ka ọ needịrị some level of education ka just ka ikwu ezi ka just you need level of education anụrụ m na enwere ọrụ a na-akpọ ndị na-arụ na Walmart ọga Kennedy na ya and ya wụrụ na ị na-abịa na live stream ị na-abịa na this platform na ị bịara ka ị bịa were your shallow and myopic mindset na-abịa here ị ga-amara na this page is not for you page a wụ ihe i ji bịa here wụ for entertainment o sokwa ya ihe ọchị na ihe egwuregwu so ya ị bịara here for education ị bịara here for contact inweta contact and inweta update mana ya wụrụ na ị bịara gị sị ka ị were your shallow mindset bịa here this place will disappoint you I'm sorry Ijego onye ọbụla nwere ambition of ịbịa nwee ihe a na-akpọ ka ọ na-arụ ọrụ na-akwụ ya 50 dollar 50 pounds 50 euro 50 this amount depending country onye ahụ nọ onye ahụ o needịrị some level of education na ihe ọ na-eme Ijego ị muturu onwe gị I can't hear you I muted you go ahead education is not always na ị ya-agalili four rounds of school ọ dị important mana enwere n'obodo ebe a kịta obodo ebe emego a lot of things very easy enwere certification from good universities because ihe anyị na-eme Coursera na ndị otu ya those things is almost waste of time hmm. so ka m useọ the ka m useọ the word certification onye ahụ need some level of certification and certification wụkwa education ọkwa ị hụ ihe ya ka m na-agwa gị from a good a good institution ịchọ ọ bụrụ na ị chọrọ ịgụ ọ bụrụ na ị chọrọ icheki something for project management i je jụọ which one is the the this thing the this thing which certification ka ha na-ewe dị recognized from which school ka nke dị recognized from which platform ka nke dị recognized so that you don't go and waste your money and time i weta ife m na-ekwu so inweta the certification ma i je lụọ ọlụ aka ịmụ ọlụ aka bụkwa education mana informal education mgbe anyị nọ skuul a kụzili anyị formal and informal education so so so ka m digress o mana still part of the business ka anyị na-ekwu ụmụnne anyị ndị nwechara car company trucking company ụmụnne anyị nhere ka Mr. Roger wee eh, nọ into trucking otu ọga kendo ha nọ and ụmụnne anyị nwechara ihe na-erecha taya nwechara motor parks n'obodo oyibo ebe a na-akwụ ha ụgwọ nwechara ihe gbasara old people's home ha nwere certification ha mere codedly ka ha enweghị ya before ruo that level you can never open an old old people's home unless na front ụlọ mmadụ mostly na ọ na-abụba nurses Ol- ị ya-emelili certi my friend bụ a nurse since ka m na-arịọ ya mepee home mepee home for the old people ọ sị m na ike adịrọ ya inene some certification exams m sị na ego dị na ya maka the mom bụ the mom nwee home ee care home so m na-asị mama gị nwee care home na Dallas mepee na side anyị anụnwa is going at least i je mụọ ọrụ i je mụọ ọrụ n'aka mama gị bịazịa mepee something like that ọ sị m na ike adịrọ ya ime certification and she's a nurse so you must get some certification uh, uh, this and then licensing and all those kind of things you must do a lot of licensing those things doesn't come cheap mana ego dị ya i weta ife m na-ekwu ego dị na those kind of line mana it doesn't come cheap ị ya-emelili something so ife m na-ekwu bụ na i bi obodo oyibo mara ebe kalụ gị izi a sị na na ee eh, na nọ eh, nke nwa ka ị na-eme gidigidi nọ gị na-alụ ọrụ ị na-alụ ọrụ ka afịa warehouse all through your life is stressful mgbe ị bịachara ọfụ you can do you can work in the warehouse you can work in pig you can do all those things but now you have to plan yourself to get a higher something to get a better offer but kịta e nwere a lot of eh, things a na-emezi online ị checkie ihe m na-emebe bụ na m chọrọ ime any certification course ihe m na-ajụ bụ gịnị how relevant will this be in 10 years time any course ị na-ajụ how relevant will it be in 10 years time so ị jụọ ai na ai will now analyze those courses okay this course ya-adị relevant this thing ai is going to take over this ai is taking so ị na-eme anything ị na-eme something dị more ka dị more this thing ka dị more eh, nwee future wọta ife m na-ekwu nwee future so but a lot of us will just come because na nke a na-ewu ewu now anyị etinye isi in the next three years ai na-emezi everything even this data analysis kịta a na-emezi kịta lot of ai does a lot now so you have to ị na-eme ihe ọbụla ị na-eme n'obodo oyibo na you have to do something nwe gịnị prospect o nwe ndị bụ pharmacist o nwe onye m ma bụ a pharmacist mgbe mbọsị ka mụ na ya na-akpali m sị ya what of if ai takes your pharmacy job ọ sị m even if ai will take the pharmacy job it's not going to be now it will take time ifulia it will take time so ihe ihe ihe ọbụla ị na-eme in educa- education dị very important in conclusion mana education is not only when you go to the four, ra- eh, four corner of school e nwere formal and informal education ọ bụrụ na ọlụ aka ka ị ya-amụnwu like electrician plumbing all those ego dịkwa na ya i service air condition ego dị na ya mana ị ya-amụ ya amụ so so ụmụ ọrụ aka ị chọrọ ịmụ plumbing ụmụ ọrụ aka ndị a a na-agakwara ya a na-enwekwa some level of certification iji ego ị ya-amụ ya amụ na ị ya-amụ ya amụ ego dị na ya because ọ bụrụ na ị na-amụ ọrụ aka na naijiria otu i nwe ike i nwego the basics ọ dị ka onye na-anya moto na naijiria ị ma na ị bịa obodo oyibo ihe ahụ ịma anya a ya-asị gị kpopụ kpopụ those things ịma maka na obodo oyibo dị iche because every junction i luru enwee sign enwee drive enwee yield enwee stop mana anyị enwechaghị all those things ị na-enekwa ị na-ene anya na ana nkịtị enwee signs dị na ana nkịtị mana anyị enwerọ all those kind of things n'obodo na Nigeria ị fụgo so ihe ọ bụla ị mụgodo na Nigeria ọ bụ na ọrụ aka ka ị sị na ị chọghị ịga school because some people sị na time agafego mana I want to tell you that ọ bụrụ na n'obodo oyibo ị dịgodo 70 years you can still achieve your dreams that's just the truth ha enwerọ age unless na ị dịrọzi mentally sound ị dịgodo 80 years o nwere nwaanyị m fụ kịta ọ sị na ọ 65 years ka o ji bụrụ a nurse which ị ma na ọ dịrọ otu a na Nigeria so unless na ị dịrọzi mentally sound once you're mentally sound you can still achieve your dream ị gaa school your life will be easier for you ị ma-enwe struggle a na struggle egosikwa ego asọrọ with between you and your spouse so ọ gwụkwana ka ọ ha m n'ọnụ for now Hmm. Okay, okay. Um, Ojego, thank you. Uh, biko, um, m ga-achọ ka m kpọlite um, uh, cre creamy, creamy ka m nụtụ from you. Ị bịabụla here before, ka m nụtụ from you. Creamy, my sister. Ụka ọnụ, um, enwere ihe m chọrọ ịrịla gị okwu. Ụka ọnụ, during our grandfathers in their days because emetụgo ikwu grandfathers enwere ihe a na-akpọ standard 6 enwere ihe a na-akpọ standard 6 most of ndị Igbo gbasiri ike that time ha na-aga school school ha na-aga wụ standard 6 and many of ndị Igbo gbasiri ike gachara do school ha ọnụ gbasiri ha ike Okay. Ewezuga education Ojukwu Ikemba Ojukwu anaghị dị as famous ọ dị education so push ya forward but we don't see that. Okay. Ọ gụ school n'obodo oyibo papa ya zijeli obodo oyibo jee gụọ school ọ gụ school na London. Okay. Ewezuga education the likes of Nnamdi Azikiwe Dr. Nnamdi Azikiwe ọ wụ doctor which is ọ wụ ọ wụ national figure in fact ọ wụ global figure ọ naghị enwe ihe ọ wụ but school people na-alụchitere anyị agha ịghọtago even maazị most of them dịcha educated ha wụcha ndị gara school check ndị niile ndị igbo ji ekwu okwu ndị niile wụ na achọrọ ime ihe ndị igbo ihe asị na nna anyị nwekwara ndị dị ụta n'ala igbo na south east ha dịcha ha nwecha ha dịcha educated so ihe a awụghị agụ in fact ihe a wụ eziokwu just ụka ọnụ just pụtawada side ị na-aga ịnụ pụtawada side

Education, ọ sịrọ na education adịrọ important mana ihe ọ na-achọ anyị bụ ịkọwa mgbe a bụ na for example ọ bụ na you came from a poor background kama ị ga-eji stress wey your family you go away into school you get more trading then when you acquire trading you have that knowledge and the capacity to go to school you can now go back to school that is what i understood from what he has been trying to explain since but he didn't explain it properly That is it. I feel he didn't kick against Agana school, Agana mana ịmala etu akpa gị ra dịka mgbe a Mr. Ken Uncle Ken gbagote sị na ya wa train the brother that was what he was trying to counter him na ya wa train the brother na school because the brother has the opportunity for Uncle Ken to train him because there is no way you will go to school without finances so ọ na-try ịkọ na ọ bụ na i si n'ezinụlọ ego na-anọrọ pụta gị try ya

My nwanne ka m nụ from you o oh. my sister ka m use tubo ọsọ ga-ebutekwa onye ọzọ GL Homes GL eh. Homes I think eh, this this lady mere interpret ihe ụka ọnụ kwuru ọfụma ọfụma and ọ oh. mere ya ya adị more moderate okay nwanne tigwe ọnụ o oh. welcome mm, thank you so much Agụ ndị be anyị ndewo so um, ị continue from ihe the woman kwuru I think n'ọ wụ ebe eh, ụka ọnụ na-arụtụ aka kama na o dozichaghị olu ya ka o kwesịrị iji dozie olu ya ee eh, ihe ọzọ awụkwara na ọ na-eme ọ na-acontradict onwe ya also n'ihe ọ chọrọ ikwu at times kama na ihe dị na ya wụ na enwere formal education

so all these things lies on capacity however nke ọbụla si ị wetara ị na-eme jisie ike na ya do it uh, until you become the best if it is handwork make sure that aka ọrụ ị mụrụ that na ị wụ the best n'ime ya if it is education if you have the capacity in furthering your education you know to the uh, uh, this thing to any level go ahead and do that but in all

mara ihe ọ ga-a result okay Mr. Waja Waja achọrọ m ka ị kwuo okwu Mr. Waja okay Chukwumereije ekene gị ọfụma kene ụmụnna anyị ndị ọzọ na-ege aka nsị ada ama aka aja eh, Chukwumereije ịma na mụnwa bụ living ancestor and ife ọhụrụ na ha na-ekwu um, enwere na value for our ancestors ịma na ya afụ m mmata ife nji wee bata here maka doctor so achọrọ m njụa doctor three questions then I contribute zie na ife m- ife a na-ekwu so the first question m chọrọ ka njụa doctor because Hey, na unu unu ga-agwọ dọkịta ịba um, this night kwuo mba kwuo anyị anyị dọkịta ndị a anyị ga-agwọ gị anyị ịba anyị anyị egbuwa doctor azụ ma ọma nke a echi ya aka njọ sef maka m ma-eji akwụkwọ ụka wee bịa the first question m chọrọ ka njụa doctor na before anyị move forward so that ka a lot of ndị Igbo nọ ebe a wee mata that na enwere ife dị iche na mmadụ ga school na na mmadụ dị educated and enwere ife dị iche na mmadụ bụ a literate person somebody na-asụ oyibo ọfụma yana na mmadụ bụ somebody dị educated so achọ ka njụa doctor three questions ọ zasịzịa ya nkọwazia many things and the first question m chọrọ ka njụa doctor ka m wee mụta ife bụ achọ m ka doctor gwa m kedu ife prove na human being dị educated because most igbo people amara ife prove na human being dị educated and achọ m ka doctor kwuo ya kịta ka m malụ kedu ife prove na human being onye ọbụna bụ human being ka a single thing prove na this person bụ an educated someone so dọkịta zaa nke a ị zasịa ya njụkwa ya ọzọ three questions nkọwazịa dọkịta gaa n'iru hey unu ga-agwọ dọkịta ịba melite don't worry melite relax Dọkịta ị dị sure na dọkịta asụkwana oyibo ada m anụkwa oyibo ibe m na-asụ oyibo dọkịta ọwụ igbo mana ewuli enwe some words because of the okwu anyị na-ekwu ihe dị more of ka otu m si ekwu ya sometimes okwu anyị na-ekwu dịtụ ọwụ enwere some words wụ na ị ga ahụ ya n'Igbo so ọ ga-awa ntị gị iso eh, so mete enwere ihe m ga-ekwu dọkịta biko ọ dị m ka ee eh, ị hapụ sọ naanị nwa ji anụ ụka ọnụ ha ga-egwe gị ka ose tomorrow so ana m achọtara gị onye dị grounded ga-anọ your team so ka ọ wụrụ ụnụ abụọ gị na onye ahụ versus ụka ọnụ na waja ka ha ghara ịgwọ gị ka soya beans nwanne gaa n'iru dọkịta gaa n'iru brief please okay mr waja waja um, thank you ah, uh, ekele m gị sir ihe na-egosi na mmadụ jere skuul m m ga-ekwu ya n'ụzọ ihe abụọ m chọrọ ịma ị gara skuul ugbu a Mr. Wa- Majawaja m chọrọ ịjụ gị mgbe ị muturu ị muturu ị mute anyị ana-anụ ihe ị na-ekwu o muturu because of echo emuturu m ya because of echo ka ọ ghara ime echo asị m kee ife pruvu na a human being dị educated ọ bụrọ ịga skuul kedu ife pruvu na a human being dị educated i nee mmadụ anya kịta ị sị na this person dị educated gịnị pruvu na ị ga-edescribe someone as onye dị educated gịnị pruvu na just one thing achọrọ m two na time dị short okay ihe ga-egosi na mmadụ dị educated wụ na ị hụ ihe ndị a na-akụzi ihe ihe um, onye a na-ezipụta ndụ gosiri na onye ahụ gara skuulu